tikupanda tinomvera mu programu imeneyi ya abambo mpingo pompano pa radio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu lero mu programu imeneyi muli ndine eric norman mkwaira pamene ndakutengerani ndithu ku nambuma parish christ the king ndiye mu program imeneyi ndabwera nawo ndithu abambo osiyanasiyana a bungwe lija la cma pa parish imeneyi ndiye mwina choyamba tiyambe ndi kudziwa anthu amene ndili nawo mu program imeneyi mwina kuyamba tidziwe tiyambe ndi uko ine ndine flavius kafwafwa amene ndine tcheya wa bungwe lija la abambo pa parishi level ya nambuma parishi ine ndine simeon bonongwe wa kuno ku nambuma membala ine ndi victor biasoni amene ndikuchokeranso kuno ku nambuma komanso ndili mbungwe la divine mercy ngati chair wa deanery dowa deanery yohane luciano kuchokera kuno ku nambuma parishi ndine membala emmanuel misewa ndikuchokera ku mphakati wa st joseph ine ndine frank fanta membala wa cma chabwino amenewo ndi amene ndili nawo ndithu mu program imeneyi ya abambo mu mpingo tikamakamba za abambo mu mpingo timafuna tiziona kuti kodi abambo m'maparishi osiyanasiyana kaya mu miphakati ndi kwina kotero akugwira ntchito ziti ndi ziti ndiye mwina choyamba eh, tiyambe ndi atcheya kuti mwina abambo choyambirira kwenikweni mungotipatsa eh, chithunzithunzi kuti zimakhala motani mwina pa parishi imeneyi ya nambuma kwa abambo um, pa parishi ino ya nambuma bungwe limeneli la abambo likugwira ntchito zawo zosiyanasiyana Poyamba tiyenera kuti tiwadziwitse anthu kuti tikanena kuti bungwe la abambo ndi chiyani. Bungwe la abambo limayambika pa level yonena kuti mnyamata wangolowa m'banja. Akangolowa m'banja ameneyi wajowina nawo bungwe limeneli la abambo. Ndiye tikanena magawo a ntchito za abambo ndi ntchito zosiyanasiyana makamaka poyambirira kwenikweni ndi kulimbikitsa chitukuko cha paparishi. kuti parishi iyende bwino imadalira upangiri wa bungwe la abambo kenaka pali ntchito zosiyanasiyana ngati zachipembedzo zimene zimalimbikitsidwa ndi bungwe limeneli la abambo monga ngati kumatha kuchitika zinthu zosiyanasiyana maliro maukwati zina ndi zina misonkhano yoteroyo zonsezi zimayendetsedwa ndi bungwe limeneli la abambo komanso ah, timalimbikitsa kwambiri ah, achinyamata athu kuti akhale ndi makhalidwe abwino atsatire bwino ntchito zonse zosiyanasiyana zothandiza mpingo ndiyambe ndalekeza pamenepo chabwino eh, timveko kwa amene aoneka kuti wachinyamata kuti afotokozapo atcheya apo kuti eh, bungwe limene la abambo umakhala kuti ungofika kuti iwe wakwatira wachita ukwati ukatero ndi utalowa automatically inu muli patipati Ah, ni zoona zimene anena a cheyawa U- munthu ka- ka- akafika level ti wafika mbambo wachoka pa chinyamata wafika pa mbambo umasenza udindo wambiri udindo umenewu monga ngati ku parishi umene ukhale chidwi kwambiri zochitika pa parishi uzitengapo gawo komanso zochitika ku miphakati uzikhalanso patsogolo chifukwa chakuti M'bambo ndiye mutu wa zinthu zambiri kuphunzitsanso wana komanso azimayi mmene tingakhalire pa parishi komanso m'midzi zimadalira m'bambo olo ulimi kumene m'bambo akatsogola china chilichonse chimayenda bwino kusiyana ndi kutsogoza mzimayi ndiye zimenezi zikutanthauza kuti m'bambo ni wofunikira kwambiri olo pa dziko lino lapansi chabwino inu m- ndiokwatira e ine ndakwatira e ndili ni mwana mmodzi chabwino inu mumachita zotani ngati kuti kuonetsera kuti inuyo mutumikira mpingo pa parishi imene ya nambuma eh, ngati mzibambo Ah, ine choyamba ndikhoza nena kuti utumikira nditumikira ndine chairman wa mphakati wa st melezi choyamba adandidalira ngati kumphakati kwathu poona kuti adaonamo china chake mwa ine ine sindimadziwa kuti amandiganiza kuti ndingathe ukhala cheya koma poona luso langa ngati mbambo adatha kundipatsa udindo kuti nditumikire mphakati komanso ndithandizire parishi kuti iziyenda bwino koma zumatheka ndithu ayi kwambiri Right. zutheka kwambiri Mhm. moti kumafika nthawi imene ndizisiya udindo wanga ndikukhulupirira kuti si ambiri amene akhoza kundikamba zoipa ambiri adzandikamba zabwino zikomo kwambiri chabwino mwina tipiteso kwa ena Eh, inunso mukuoneka achinyamata e zoonadi munalowa nawo bungwe limene la abambo chifukwa choti mu- muli ndevu chabe kapena zimakhala bwa a zoonadi atsogoleri ine ndine mmodzi mwa gulu limene lili la cma pano papalishi pano ndipo ntchito zimene timagwira pano mwachitsanzo ngati kwa lero lino tili kuno kodzala chani kodi kodzala mitengo Mm. mbali imodzi ya ntchito ya zibambo mu cma imene timagwira ntchito zambiri papalishipa pali mwina kusesa kumene kukatchetcha nthawi ino ngati ya mvula ntchito zimene timagwira kochulukira kwambiri pali panopa ngati miyezi inoyi ntchito zake nziti Zimene. ngati zimenezo ndithu mwakhamukatu chigulu lero kukodzala mitengo zoonadi adangoti atatilengezera uh, sande yapitayo aliyense anali ndithu ndi chidwi kuti no tsopano tikatani kuti tikabwezeretse chilengedwe komatu ukakhala nkhani ya mikumano timaona kuti amachuluka ndazimayi azibambo mmathawathawa eh, kumiphakati olo simu- simukumana iya chimene chakupangitsani nchani kuti mwina muzikhamukira chonchi kumabe kuno kwathu kuno si kwambiri kuti kuthawa zothathawa zedi Mm, mwachitsanzo nthawi zambiri azimayi amene amakhala ambiri paparishi ndi azibambo timakhala ochepa ndithu koma kwathu kuno si- amachuluka motani pachiwerengero amakhala ndi ambiri ndiye mukhoza kuona ngati kuti ambiriwo ndi azimayi amakukhalitsa pamenepa koma azibambo ndi azimayi ndife osiyana ndithu azibambo tima- timacheperako paparishi patchalitchi poyerekeza ndi azimayi komano mmene mulili pa chiwerengero chanu pa parishi imeneyi ya Nambuma uh, azibambo mumatuluka ndithu ochuluka Ah, timatuluka ochuluka monga mmene muonera muja anabwera muja ena pangasapita kwina koma timakhala ndithu anthu ambiri eh ndithu mtsogoleri chabwino nanga maparishi ena mmene zimachitikira zinthu zimenezi zomathawathawa mungawalangize motani Ah, amene amathawathawa makamaka kubungwe lathuli maparishi ena ndinayo ndikungowapempha kuti mu umodzi muli chani kodi muli mphamvu akati atsogoleri akati ah, ndiye tiyime ti- tikambiraneko tisamathawe zimathandiza kulimbitsa gulu kapena kuti bungwe ya chabwino paja dzina lija mwati Emmanuel Misewa inu mumachita molimbikitsa motani kuti mwina achinyamata azikhala bwino eh, ncholinga choti kutsogolo kuno akamadza joyina nawo bungwe limeneli la abambo azapeza kuti ah, ichi zinthu ayendetsa mwadongosolo ameneyo timalimbikitsa poyamba kuwasonkhanitsa kuti akhale pamodzi kenaka kuwafotokozera kuti mukapanga izi muthandizidwa mukapanga izi simuthandizidwa nanga ngati ku parish mwinanso kumka- kumphakati umene mukuchokera mumaonetsetsa kuti mwayika njira zotani kuti azibambo aye- adzituluka okwanira Eh, kutakhala kumphakati kuti azibambo azituluka mokwanira poyambirira timayamba kucheza nawo kenaka ngati ali o- otsata bwino atha kulowa
e, tipitenso kwa ena mwina inu tinakumvani mumakambapo zoti ndinu a chair a divine mercy pa chimanati pa chani pa Dowa deanery kuti mufike umenewu zimakhala bwanji uh, litangofika bungwe limeneli la divine mercy oyambirira amene adasankha ndineyo ndiye ataona ntchito zanga mmene ndikupangira tinafikitsana kuti mpaka ku deanery level ndisankhidwenso ngati chair ndiye kuti nzotheka ndi munthu wa, wa bambo kumatumikira ndithu eh, mu mpingo mu mabungwe osiyanasiyana osati kumangopita ku tchalitchi ndizoona ndizotheka chitsanzo chake ndineyo Mm. chifukwa kuchoka pamenepopo ndikuti panopa ndinganene kuti ndasankhidwanso ngati chair wa chipembedzo pa parish level kuno ku Nambuma kusonyeza kuti bambo nkutheka ndithu kutumikira bwinobwino mmabungwe osiyanasiyana osangotengera bungwe limodzi ndithu ndithu nanga aja ena amati ayi ine ndimakhala busy zimenezo zofunika azimayi ah, zimene zijazi sikuti ndi choncho mpofunika kuti anthu amenewa tizikhala nawo pansi kwa kuwaunikira kuwafotokozera ubwino wokhala mmabungwe osiyanasiyana komanso ndi utami- kumatumikira ku mpingo Eh, tibwerekonso kwa inu awa mwina ku mpingo mutifotokozere kuti mumatumikira eh, mbali ziti ndi ziti eh, popatula kukhala membala chabe Ah, ndingaterodi kuti ndine membala koma umembala umenewu ndimathanso kutumikira mu njira zosiyanasiyana maka ah, kumbali ya yonena kuti ndine bambo mbambo ndimayenerabe kugwira ntchito zosiyanasiyana mwamva mmene tikunenera kuti ndine bambo bambo amakhala ndi ntchito zambiri ah, maka kusamalira ngati ntchito za kumphakati ngati kutchalichi timayenera ndikuti tikhale atsogoleri omauza anthu kuti mpingo umayenda chonchi umayenda chonchi ndipo chikhristu chimayenda chonchi chimayenda chonchi komanso kuphatikiza aponso ndikuti olo kumudzi ngati tsono m'banja bambonso ndiuti ali ndi udindo wawo waukulu wothandiza m'banja muja kuti banja limayenda chonchi kuwauza ana kuti ah, ana inu kukhala timatere timatere chikhalidwe chimafunika muzitere muona kuti nzofunika zotani kuti eh, munthu wa bambo ah, azikhala wotumikira mwina akamatumikira ku mpingo zomwezonso azichita eh, ku banja lake asamangooneka wabwino ku mpingo kokha Eh, ndimakhulupirira kuti ah, munthu umoyo ndiye kuti ndi thupi komanso ndi mzimu ndiye zonse zimayenerabe ziziyendera pamodzi za thupi komanso za uzimu chabwino tathokoza zikomo chabwino tikupitirira ndi pulogalamu yathu imeneyi ya abambo mumpingo pano pa radio Alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu acheya eh, kodi azibambo mumangotumikira mbali yokhayi kapena ku mpingo mumatumikiranso mbali ziti ndi ziti ineyo kupatula ngati cheya wa abambo pa parish level ndinenso kwaya master wa kwaya 4 christ the king kwaya 4 imene ndiyo ndi ya azibambo okhaokha ineyo ngati cheya ndachiona chinthu cha mtengo wapatali nditakhalakhala ndadzaganiza kuti o oh, kodi panopa kuti tipitirize kuonetsa khalidwe labwino la abambo china chimene tingathe kupanga njira ina titani ndiye ndadzaganiza titayitanitsa azibambo onse akufuna kwabwino tinayambitsa kwaya imeneyi christ the king kwaya 4 imene ndi azibambo okhaokha kwaya imeneyi yakhala ndithu panopa takwanitsa zaka 5 tikuyimba kwaya imeneyi ndipo tayendako maparishi osiyanasiyana tapitako ku chilinde takayimba tapitako ku Mponela takayimba kumeneko ndi malo ena osiyanasiyana amene takhala tikupita kukalimbikitsanso azibambo anzathu kunena kuti ife ngati abambo tilinso ndi magawo osiyanasiyana mu mpingo gawo lina lalikulu ndi limeneli Kukhala membala wa kwaya ya abambo okhaokha kwathandizira anthu ambiri, abambo ambiri ozungulira kuno ku Nambuma Parishi kumakhala ndi makhalidwe abwino osiyanasiyana chifukwa kupatula kuimba kokhako tikakumana timakhalanso kukambirana za makhalidwe abwino monga a m'banja mmene tingamasamalire mabanja athu, nanga chabwino mu mpingo tingalimbikitse bwanji ntchito za mu mpingo. zimenezi ndi magawo amodzi amene timakhala tikukambirana tikakumana kukwaya kumeneku kotero kuti kwa ineyo ngati tcheya wa Nambuma bungwe la abambo ndachionanso chinthu chopambananso kwambiri kusankhidwanso ngati muyimbitsi kwaya master wa kwaya imeneyi ya abambo kotero kuti kwa ineyo ndachitenga kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali ndi madalitso aakulu kwambiri kwa ine ndidasenza maudindo ofunikira kwambiri amene andipangitsa kuthandizira abambo ambiri kusintha makhalidwe awo akale oyipa ndi kumatsata makhalidwe abwino osamalira mabanja awo ndi anzawo Ndione kuti kwaya imeneyitu ndi yakale. Pakana 5 years chinsinsi chinagona pati kuti mupeze kuti kwaya imeneyi yamangika ndithu. chinsinsi chachikulu chimene chidapangitsa kuti kwaya imeneyi imangike koyambirirako zidali ngati kuti zinthu zopanda pake anthu ambiri adalibe chidwi koma ataona ndi mmene tinadzayambira kayimbidwe kathu kabwino kaluso kamakono kotero kuti maparishi amene ndatchula amene tidakayendakowa atha kundithira ndemanga ngati ku Chilindeko titakayimba kumeneko tinapangitsanso kumeneko kunena kuti iyi adatipatsanso chilimbikitsoko basi ku Mponela nthawi imeneyo ku Mponela kunali kwaya kunena kuti anangoyamba kumene koma chifukwa chakupita kwathu kumeneko kokosa anakaonanso luso lina la mmene ife tinapangira ndi pa chifukwa cha luso lathu pakayimbidwe ndi chifukwa chake kuyambira ah, chaka chimenechocho ndangoyiwala pang'ono koma panopa ndi zaka 5 zadutsa tikuyimba kwaya imeneyiyo ndipo panopa ikupitira patsogolo ndithu kusiyananso ndi kalelo chifukwa cha luso lathu pakayimbidwe komanso mgwirizano wathu mu gulu lathulo timalimbikitsana ndipo pamene pali cholakwika timaweruzana ndikumapatsananso malangizo abwino kotero kuti panopa tilipo mamembala oposera 30 chakuti azibambo okhaokha Eh, m- mwachulukamu ndikuti azibambo akutumikiratu kuno mpingo eh? kwambiri kwake ko- kotero kuti Nambuma parishi yonse ndi kwaya yokhayo imene ili ya abambo kumbali ya makwaya kotero kuti ngati Nambuma parishi tikupereka chitsanzo chopambana zedi ngati pa parishi levo kukhala ndi kwaya ya abambo okhaokha ndi mutiyimbirakotu nyimbo ena e, nyimbo imeneyoyo tiyimba ndithu Eh, tafuna timve tsopano nyimbo kuti eh, nyimbo imeneyi ya kwaya ya abambo kuchokera ku nambuma ikhale motani eh, christ the king kwaya 4 mwachotengeratu gitala nzoonadi tatengera gitala ndi cholinga choti pajatu tikakhala pa bungwe pathupo tidayamba kakwaya kathu ka zibambo kokha kwaya imene timagwiritsa ntchito gitala ndithu ndithu chabwino ten ti- timvere nyimbo imene
tiyimba nyimbo namba 56 ndidzagwira ntchito leroli

chitsime ambuye ambuye ndinutu chitsime cha madzi a moyo
chabwino kuimba kumeneko kwa christ the king kwaya 4 kuchokera ndithu ku nambuma parish azibambo mwaimba ndithu bwino mokoma gitalatu mmalimva kukoma eh, ndimalimva kukoma kwambiri ndithu ndithu imandisangalatsa ndikamayimba inu chidwi choyim- kuyamba kuyimba gitala muna munachipezera kuti paja ena timamva kuti ayi kuno ku- ku- ku chechi ena kuti Ah, poyambayamba ndiye kuti ndinkayimba kwaya ndikuyimba kwaya choncho ndimasiliranso abambo anga ena akenso ang'ono amene ankayimba nthawiyo kalekale ndiye anandiphunzitsa kwa tsiku limodzi koma kwina konseko ndinapitiriza ndekha chifukwa cha chidwi chifukwa choti imandisangalatsa ndithu ndithu ndiye kwakukulu ndinapitiriza kuyimba kwanga mu kwaya chabwino eh, atcheya mwina akumbutseni kuti nyimbo imene mmayimba mmayimba nyimbo yanji Ah, nyimbo imene timayimba timayimba nyimbo namba 56 imene imatanthauza kunena kuti ine ngati mkhristu inenso ngati mdindo wa bungwe la abambo ndidzagwira ntchito imeneyi mosaopa komanso ndidzagwira ntchito imeneyi mwautotomoyo ndiye nyimbo imeneyi ikutanthauza zambiri koma makamaka ikutikumbutsa ikutanthauza kuti ine ngati mkhristu ndidzagwira ntchito leroli ndi mulungu wanga ndipo ndidzayenda pamaso pake pa mulunguyo choncho poyenda pamaso pa mulungu ndidzatha kuchita zinthu ma zolungama pa- pamaso pa mulungu ndi pamaso pa anzanga onse nanga inu kumbali ina kupatula kuti ndinu membala wa cma mumachita motani Ah, pa- monga muja ndanenera kuti ine simeoni bonongwe ah, kupatuladi kumbali ya cma ndiyonena kuti palinso utumiki wokhudzana ndi uh, uphunzitsi uphunzitsi umenewo ndimaphunzitsa ana a tilitonse pano pa parish muli mubungwe la pms eya mautumiki a papa kuno ku malawi eh, zoona ndithu mumachita motani ntchito imeneyi mumatumikira wiki ndi wiki kapena mulipo nokha kapena mumachita motani tilipo angapo ndithu ndipo timakonza tsiku limodzi pa sabata monga kuno kwathu tidaika la- loweruka Mm. 8 kaloko ndi pamene ana tidawauza kuti adzifika malo amene timaphunzitsira ndipo ah, ntchito imeneyi tikugwira ndithu mwa ukadaulo chifukwa ana akuphunzitsidwa bwino kuti adziwe chikhristu mmene chiyenera kuyendera Mhm. inu ndi amene mukukonza akhristu amawa eh kwambiri ndithu ndiponso ndi zinthu zoti zofunikira kwambiri chifukwa ah, kuti ana adziwe chikhristu zimayenera aphunzitsidwe mwa ukadaulo monga mmene timayipangira ifeyo ndithu tu- chifukwa masana ana amangokhala kuti mm, kumakomo kuja amangokuti abadwa paja za chikhristu chenicheni sachidziwa kuti zimayenda bwanji nde ntchito imeneyi ili m'manja mwa ifeyo kuti tidziphunzitsa ana aja kuti chikhristu chimayenda choncho komanso ah, ulemu pakhomo chifukwa sitingokamba za kutchalitchi kokha komanso timaphunzitsa mmene angatumikire makolo awo
komatu zimakhala zopatsa chidwi zibambo akamafotokoza choncho chifukwa timaona kuti anthu ambiri amati "Ah, ana amavuta zimafunika azimayi timaona ngati mu- kumasukulu pezeka mapulaimali amakonda kuyika aphunzitsa achi- a- a- achikazi Ndo- pamene kumpingo inu muma- mumalimbana nawo motani ana amenewa kuti mwina aongoke ana amenewa ndi kuti nkhani yaikulu ndikuti timagona pa pemphero ana aja tima tili ndi mabuku amene timaphunzitsira ndipo timawerenga kumawauza malamulo khumi a mulungu kuti usabe usaphe usachite chigololo usatani chilichonsecho timatani timafuna nde amadziwa kuti o nikapanga ichi ndikuti ndichimwa eya nde amasiya zinthu zingati ziti ngati zimene zijazo chabwino tathokoza zikomo Eh, timaonanso kuti bungwe limeneli la cmo ma- azibambo makamaka mukakumana mumatha kumakambirana ziwiri zitatu zakunyumba mumakambirana zotani moyo wakunyumba eh, apart from kuti mwachoka ku chechi eh, kunyumba kuti moyo mwina kumakhala wabwino mumakambirana zotani Ah, emmanuel misewa kuchokera ku st joseph mphakati Eh, tikachoka pa bungwelo kupita ku nyumba timakaphunzitsa ana pamodzi ndi amayi kuti muzikhala olongosoka kuti konse kumene muzikayenda anthu azikudalirani kuti achoka khomo la ulemu chabwino mukamati azikhala olongosoka mutanthauza chani nkhaniyo mwina ya madzi kusamba kapena kuchitika motani Ah, kuwaphunzitsa chikhalidwe ndi kuwauza kuti azikhala wa- wasimati chabwino tathokoza inu mufotokozekonji pa nkhani ngati zimenezi zimene mumaphunzitsana kapena kuphunzira ya kubungwe limene la CMO Eh, ku CMO timaphunzirabe zambiri makamaka azanga anenapo kale kuti kakhalidwe ka munthu amene ali mu CMO kapena mkhristu CMO ndi ukhristu I mean CMO ndi chikhristu nde pachimake penepene ife nde tili ngati mbali imodzi ya aphunzitsi eh, anthu ena azitenga chitsanzo cha ife eh, ya ndi ziti ndi ziti zimene mu- mumaphunzitsa kwa anthu ena zimene timaphunzitsa kwa anthu ndi monga ananenapo kale azanga kuti makhalidwe abwino makhalidwe abwino ndi chokhacho chimene chili chiphunzitso chabwino kwa anthu ena kusiyana somwe nankungolankhula kulankhula ndi kuchita nzosiyana koma makhalidwe ako munthu uzilangiza kwa anthu mukuoneka kuti mu- mumachita bibida
e, kumwako nde timamwako ndithu simumachita nkhanza kunyumba kupeza kuti kathumba kanapezeka penapake kachimanga nkukagulitsa nkukamwera ayi si choncho kumwako timamwako ndithu koma timadziwa pole malire athu timadziwa e. ana muli savutika mu- mu- mukati mwao ayi savutika mmawa kaphala amamwa ndithu ngakhale nyengo ino yovutira zakudya koma kaphala kamapezeka masana amadya ya amapita kusukulu amasamba chani moyo ngati wapa banja ndithu kuti iyayi zotithandiza CMO kuti tikhale anthu olongosoka mmabanja chabwino tathokoza zikomo
chabwino tikatero ndikuti tafika kumapeto ndithu kwa programu imeneyi ya abambo mu mpingo pano pa radio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu pamene ndithu ndinakutengerani ku nambuma ndipo timacheza ndi abambo ochokera ndithu pamene pa- pa nambuma parish phatikizapo ndithu mamembala ena amene ali mu eh, christ the king kwaya 4 ndi nyimbo zawo ndi mwina pamene tikutseka programu yathu imeneyi ya abambo mu mpingo ndithu tamvapo zin- zinthu zambiri komanso mwatiphunzitsa apa bambo eh, tithokoze kuti tinacheza ndithu limodzi pa zinthu ziwiri zitatu eh, mwina tingokumbutsana maina aja pamene tikutseka programu koma tikamatseka programu mwina mutimalizirekonso kanyimbo nanga tingotuluka chabechabe ngati chabwino tikumbutseni dzina lijeta mendoko Ah, dzina langa ndi yohane luciano cheya wa st denis mphakati membala wa bungwe la abambo pa nambuma parish
emmanuel misewa kuchokera ku mphakati wa st joseph
franki fanta kuchokera ku mphakati wa st andrew kaggwa flavius kafwafwa wa pampando bungwe la abambo nambuma parish level simeon bonongwe cheya wa st joseph victor biason kuchokera ku andrew kagwa mphakati pano pa nambuma parishi cheya wa chipembedzo parishi level cheya wa dowa deanery ku divine mercy komanso amene ndimayimba gitala chabwino ndithokoze omvera kuti munali pamenepo ndithu koma ndikusiyireni nyimbo imene ayimba abambo amenewa amene timacheza nawo ndithu pa tsiku la lero ine langa dzina ndi eric norman mkwaila tiyeni ndithu tipitire kumvera redio alinafe
ntchito za mulungu ndizolengedwa zake